Is scéim tacaíochta í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha do chlubanna CLG fud fad na tíre seo atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn sa chumann. Bhí thar 250 club cláraithe linn agus chuaigh 55 club ar aghaidh faoin mbonn agus tá siad ag fáil na boinn sin anocht. Is aitheantas é sin ar an obair atá déanta acu i mbliana. Cois Fharraige Abú.
Caithfidh mé a rá nár cheap mé riamh go mbeinn anseo ar thaobh Pháirc a' Chrócaigh agus an bonn óir seo i mo láimh. Is rud mór millteach é seo againn inniu agus muid ag glacadh leis an mbonn óir tá muid thar a bheith sásta agus bródúil den chlub.
Bhain muid an bonn cré-umha amach i 2018 agus tá muid ag tógáil air sin ó shin i leith. Is iontach an spreagadh é agus is iontach an t-aitheantas sin a fháil freisin.
Bhí dlúthcheangal againn le Seosamh Mac Donncha i gcónaí mar imreoir agus mar theagascóir agus tá an-áthas orainn go bhfuair muid an duais seo i mbliana.
An rud faoin bhFondúireacht is dóichí ná tugann sé deis do na clubanna agus b'fhéidir baill ar an talamh na rudaí a dhéantar go náisiúnta a chineál a chur chun cinn i gclubanna héin. A bhuíochas leis an bhfondúireacht, is dóichí, tá deis anois ag clubanna na rudaí praiticiúla beaga sin a dhéanamh. Caithfear an scéim a mholadh mar thug sé an-tacaíocht dúinne ó thaobh cineál aidhmeanna a leagan amach don chlub, spriocanna a bhaint amach ó thaobh na Gaeilge de agus an tacaíocht phraiticiúil a chuireann na hoifigigh forbartha ar fáil chomh maith, tá sé, tá sé an-luachmhar dúinne. Chuir Glór na nGael an t-uafás tacaíochta ar fáil dhúinn i mbliana. Is dóigh, b'é buaicphointe na bliana dhúinn ná an lá siamsaíochta a bhí ann. Bhí ceardlann damhsa ar an sean-nós ann agus bhí beatha ann, bhí maraíocht ann agus bhí lá traenáil ann agus fuair muid maoiniú agus airgead uaidh Ghlór na nGael leis sin. Bhí an scéim an-thábhachtach dúinn, go mór mór i mbliana thugamar an-chuid breis oibre isteach sa chlub ó thaobh áiseanna de agus rinneamar talamh slán de go ndéanfadh muid fógraíocht agus tuilleadh oibre ó thaobh na Gaeilge de. D'oibrigh a lán daoine go crua chun é seo a fháil. ón choiste, ó na peileadóirí, na bainisteoirí, Bord na nÓg agus an comhphobal i ginearálta agus bhí sé go han-sásúil agus táimid an-bhródúil as.
Ciallaíonn sé go leor, cuireann sé ríméad orainn ar fad mar tá a fhios a'd, Seosamh Mac Donncha, Joe mar a thabharfadh muid air, b'as bhunadh Chonamara é, aniar as na hoileáin, agus rinne sé an t-uafás oibre ar son na Gaeilge i gConamara, i nGaillimh agus ar fud na tíre ach bhí sé bhí sé an-speisialta dhúinn go mba fear a raibh baint aige leis an nGaeltacht a bheith mar Uachtarán ar Chumann Lúthchleas Gael.
D'imir mé le Joe nuair a bhí mé óg, hurler iontach a bhí ann is bhí an-time aige ag an dream óg go mórmhór mar b'in í sin an aidhm a bhí aige. an cluiche a coimeád agus é a bhrú ar aghaidh chuile bhliain i ndiaidh a chéile.
Tá ról lárnach ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha leis an Chumann Lúthchleas Gael mar is comhpháirtnéireacht idir Glór na nGael agus Cumann Lúthchleas Gael a bunaíodh i 2017 agus ó bhliain go bliain tá an pháirtnéireacht seo ag méadú, tá an méid sin clubanna atá ag glacadh páirt ann ag méadú agus tugann sé gliondar croí duit i ndáiríre. Is dóigh muid mar chlub Gaeltachta go raibh sé tábhachtach dúinn an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na bhfoghlaimeoirí go háirid agus daoine nach mbeadh ach cúpla focal acu.
Ní gá do gach duine a bheith líofa. Tá cuid mhaith againn as cleachtadh ach is breá dúinn iarracht a dhéanamh ár gcultúr a chur ar aghaidh san club. Taispeánann sé sin an meas atá againn dó. Is dócha go bhfuil mé ró-shean anois le bheith anseo ag imirt peile agus bonn óir a bhaint amach ach tá mé iontach bródúil a bheith anseo ag déanamh ionadaíocht ar an gClub ar an lá mór seo. Níor cheap mé ariamh, ag breathnú siar ar 2020, bhí muid thar a bheith sásta agus bonn cré-umha againn ach anois is mé i mo sheasamh anseo mar Oifigeach Gaeilge i bPáirc a' Chrócaigh. Tá mé thar a bheith ríméadach agus sásta agus bródúil den Chlub go bhfuil muid théis an méid seo dul chun cinn a dhéanamh go dtí seo. Má tá clubannaí amuigh ansin a bhfuil suim acu i gcúrsaí Gaeilge agus má tá siad ag iarraidh píosa beag treoir a fháil nó comhairle maidir leis an bealach is fearr chun tosaigh, bí i dteagmháil linn, táimid i gcónaí ar fáil, cuirigí ríomhphost chugainn ag CLG ag glornangael.ie.